balima kola sof tv lajɛbaaw aw bisimila kokura ye tuguni bi nisɔndiyalen don kokura ye tuguni ka d'a kan n bɛna video kura kɛ k'a yira aw la tuguni bi an bɛ fɛ ka kuma burutɛri seegin minnu laban kɛra fatɔ ye ko diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ bɛɛ bɛ fɛ ka diɲɛnatigɛ duman sɔrɔ i n'a fɔ mobili ɲumanw wari caman ani du ɲuman caman bɛɛ yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ tɔgɔtigi ye fɛnɛ nin ko in bɛ adamaden an yɛrɛ ko phénomène ko a bɛ adamaden touché n'i ye diɲɛnatigɛ ta k'a tila fila ye adamaden tilancɛ bɛɛ a bɛ bɛɛ de touché notamment ka kɛ waritigi ye sira bɛɛ fɛ sira ɲuman fara sira juguman kan notamment an yɛrɛ b'a kalama denmisɛnnalakaw yɛrɛ de ka ca o sira ninnu fɛ minnu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ko denmisɛnnin caman bɔra fantan du kɔnɔ fantanden caman u bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye notamment sira jugu fɛ i n'a fɔ yuruguyurugu walasa ka kɛ waritigi n'a bɛ f'u ma ko sakawa ganakaw yɛrɛ fɛ nigeriyankaw fɛ a bɛ f'u ma ko les princes du nigeria wa kɔdiwarikaw fɛ u bɛ wele ko burutɛri o de kama an be fɛ ka denmisɛni seegin mun laban cogo n'a ma ɲa denmisɛni seegin mun ka baara ye burutɛriya ye n'an k'a ma ko yuruguyurugu donc dɔw b'a fɔ bamanankan na ko flomani donc i be abonné an ka chaîne youtube la a cloche de notification activé walasa an ka video nata kana fɔ i kɔ n'an ka video diyara i b'a like enusa fuseni n'ale yɛrɛ si be san mugan fila la a kɛra fatɔ ye ka d'a kan k'a ma sɔn k'a ka lawaleyali laban mun be kɛ sababu ye ka continuer a ka waritigiya in fɛ sira jugu fɛ donc a ka somakɛ de y'a fɔ a ɲɛna k'a ka jɛ fatɔmuso dɔ fɛ a y'i ban o ma donc a laban kɛra fatɔ ye ko a ka saraka bɔ tile wolonwula yɛrɛ don ni a ka somakɛ yɛrɛ y'o fɔ a ɲɛna ko in yɛrɛ la ko inusa a y'a wolowolo dɔgɔni sɔgɔ ni muru ye ko furakɛlikɛla yɛrɛ dɔ n'a interviewera n'ale yɛrɛ kun ye sababu ye ka e, kamalen in furakɛ a y'a fɔ ko kamalen somɔgɔw nana n'a ye walasa ko k'a furakɛ ka tila k'a kisi bɔ nɔgɔlɛya ma a bɛ nɔgɔlɛya min yɛrɛ la n'o kɛra sababu ye ka fa don a la kelen ka kamalen jateminɛ a y'a fɔ ko ko in bɛɛ daminɛna k'a y'i ban k'a ka lawaleyali laban de kɛ n'a ka somakɛ yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛna k'a k'o kɛ n'o bɛ bɛn a ka tile wolonwula sarakabɔ ma a yɛrɛ ka somakɛ ka fɔ la ko kamalen ka furakɛlikɛla in yɛrɛ ko u taara n'a ye du caman kɔnɔ ani dugu caman na k'u bɛ fɛ ka taa kanbelen furakɛ ko furakɛli ma se ka kɛ ko hali somakɛ yɛrɛ mun y'a bila ka saraka in bɔ k'a y'i ban ko o yɛrɛ tɛ se ka nin ko in bɔ yen wa fɛnɛ ko jamana falen don kanbelen n'a ɲɔgɔnnaw la n'an m'a kɔnte yɛrɛ mɔgɔ ba caman ko jamana in falen don fulomanikɛla caman na mun bɛ denmisɛnnin caman kunkolo yɛlɛma k'u ka wari ta ka sɔrɔ u ma siran yɛrɛ oboji adeke ko oboji adeke kɛra fatɔ ka d'a kan ko jinɛ jugu y'a kungolo ɲagami ko a yɛrɛ ka fɔ la ko ale be sɛgɛnnenba don ka d'a kan ka da nin ko in kan malgré que wari caaman b'ale bolo ni nafolomafɛn caaman b'ale bolo ale ye nafolomafɛnw yɛrɛ ɲini ko jinɛ jugu kofɔlenw delila ka a muso sɔrɔ k'a bugɔ k'a bugɔ fo k'a juguya a yɛrɛ ka so dɔ kɔnɔ a ye so mun san ko tarasako kamalen yɛrɛ ka fɔ la réseaux sociaux sanfɛ ko ale farala gurupu dɔ kan n'o ale teri gurupu ye ko walasa u ka wari ɲini ɲini cogo jugu la ko wari caaman sɔrɔlen kɔfɛ ale sɔrɔla ka bɔ a kalama kan k'ale yɛrɛ ka jɛnatigɛ ko kuntagala surun dɔrɔn k'ale yɛrɛ bɔr'o ko kalama k'a terikɛw yɛrɛ ka fɔli la ale be fɛ ka t'i kalifa egilizi yɛrɛ la n'u y'u yɛrɛ ka alabato yɔrɔ ye a kelen ka bɔ a kalama k'a teri tɔw be ka sa sa ka da ɲɔgɔn kan a yɛrɛ b'a ka waritigiya tan ni fila la wagati min na kamalen b'a fɔ ko range rover tan ni kelen b'ale bolo ko ben salvador den fila ani chevrolet camaro den fila ko ani mobili dagabana caman wɛrɛ k'u b'a bolo ten dɔrɔn ka sɔrɔ a t'u fɛ yɛrɛ ko fɛn min ye soko ye ko ale hakili b'a ka so naani dɔrɔn de la ko kamalen a ka histoire la ko a nimisalenba de don a ka kɛwale jugu in na wa fɛnɛ ko a kun tɛ ko in kalama don tuma la ko yɛrɛ de dimiya b'a la wa fɛnɛ o nimisa b'a la kosɛbɛ ali mohamɛd ko nin kamalen fɛnɛ ko sakawa don n'a bɛ f'u ma gana cogo min na ko a kɛra fatɔ ye kelen k'i ban a ka somakɛ ka kuma ma ko polisiw yɛrɛ ka intervention notamment n'o ye district doto gore k'o de kɛra sababu ye ka gawazero n'o ye gana dugu dɔ ye k'o mɔgɔw sauver ka bɔ nin kamalen ma nin kamalen yɛrɛ si bɛ san mugan duuru la ko immeuble dɔ yɛrɛ tun b'a bolo n'a ye immeuble in san ko dolari wari waa kɛmɛ ni waa bi duuru la wa fɛnɛ ko mobili naani ɲɔgɔnna tun b'a fɛ ko maa fila kɔfɔlen ko olu k'a kɛra sababu ye olu ka bolimafɛnw kasara mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko ali a kun bɛ imebulu dɔ kɔnɔ a kelen ko a n'a ka cɛ ko ali mohamɛd tɔgɔ in yɛrɛ k'a y'o apartema in san a bɛ san fila bɔ wa k'a kelen de kun b'o apartema kɔnɔ k'a teri dɔw kun bɛ na bɔ a la ko kuma dɔ la a teriw kun b'a ka mobili dagabana nu ta ka boli akara n'o yɛrɛ ye gana kapitali ye ko a bɛ san damadamani bɔ ko ali sɔrɔla ka nin jogo kura in daminɛ ko a kɔnpɔrtema bɛɛ kun bɛ ka falen ko wagati ni wagati a tun bɛ to k'a ka cɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ ko tɛnɛdon n'o bɛ bɛn avril kalo tile wolonwula ma san ba fila ni tan ni naani wagati ko ale kun bɛ ka don so ni so kɔnɔ ko ka dugulamɔgɔw gɛn ka bɔ ko bɛɛ ka taa ka bɔ a ka so kɔnɔ ko a sigiɲɔgɔn dɔ yɛrɛ ko ko in ma bɛn o ma kosɛbɛ ka d'a kan k'a y'olu ka dukɔnɔmɔgɔw datugu ɛri caman tɛmɛnen kɔfɛ ko dɔ yɛrɛ bɛ yen k'o y'a ka mobili ɲɛfɛ kapo ko a y'o bɛɛ gɔlɔngɔlɔ ka tila k'o ka kɔfɛ fitiri ci n'o y'u ka mɛrisidɛsi bɛnzi ye o de kama u sɔrɔla ka polisi wele ko ka na maa tɔw sofe n'olu yɛrɛ kun datugulen b'a bolo so kɔnɔ ko cɛ kɔfɔlen k'a b'i n'a fɔ kunkololabana de be fɛ k'a minɛ k'a hakili kɔmansera ka derange ko o de la polisiw sɔrɔla ka baara kɛ ni porofesiyɔnalisimi walasa ka sitiyasɔn in sofe ko ali mohamɛd tɔgɔ in k'a kelen ka polisi ye k'a y'i dogo a ka imebulu kɔnɔna la a ka premier etazi yɛrɛ la so dɔ kɔnɔ ko o de kama polisiw sɔrɔla ka baba tɔgɔ dɔ ɲininga n'o yɛrɛ y'a ka gardien sɔrɔla k'a fɔ polisiw ɲɛna ko ale tɔgɔ in ko a ka dukɔnɔmɔgɔ si foyi kun tɛna bɔ a la wa fɛnɛ k'a teri foyi fɛnɛ kun tɛna bɔ a la ko mohamed ali k'a kun bɛ bɔ a ka so 22 heures wa k'a na heure kun ye 3 heures du matin ko nin tɛ kibara duman ye kamalen ma ko n'a sɔrɔ a kun y'a kɛrɛfɛ mɔgɔw ka ladilikan lamɛn ko a ka jɛnatigɛ kun tɛna kɛ nin jɛnatigɛ lafulen ta tan bi dɛgɛ ko o kun ye jeune brouteur n'an ko a ma ko filomani ko a yɛrɛ ka kɛwale jugu ko de ɲɛsira a ma ko a ye baara kɛ ni miliyan dɔ de miliyan in yɛrɛ laban ko na ni munumunu kamelen na ka kamelen farikolo bɛɛ la munumunu ko a laban a nana a ka jɛnatigɛ yɛrɛ minɛ n'o ye k'a bɔnɛ a ni ko kamelen yɛrɛ ko a tun bɛ groupe de brouteurs dɔ de fɛ ko ka t'o groupe kɔnɔna la a fɔra k'a ka saraka dɔ de bɔ k'a ma sɔn a ka somakɛ yɛrɛ ka fɔ la donc a ma sɔn o ma wa fɛnɛ n'a ka baara kɛr'o la a gɛrɛl'o la donc a gɛrɛl'o la de ko in sɔrɔla ka kɛ ko ko in yɛrɛ daminɛna wagati min na ko kamele ko a tun bɛ ka moto de a tun bɛ moto de la a tun kan ka taa teri dɔ ka denkunli la ko ko in yɛrɛ lawaleyatɔ la ko maa dɔw kun nana k'u bɛna a sauver u ma se ko o y'a sɔrɔ ko miliyan in y'a ka baara bɛɛ kɛ donc ko cɛ in yɛrɛ ko a kun y'a ka baara kɛ ni nin miliyan kofɔlen in ye walasa ka maaw sama ka s'a yɛrɛ ma donc ni maaw kun y'a ka kibaruya mɛn u kun bɛ na a fɛ yen donc u yɛrɛ kun t'a dɔn u bɛ na cogo min na ko baara de kun kɛlen don o la devayer bceao devayer bceao ko a tɔgɔ y'o ye réseaux sociaux ko ale yɛrɛ fɛnɛ ko a laban ma ɲa n'o taama an ɲɛ b'a la video video kunkurun na ni video yɛrɛ 10 secondes kamalen ko a ma hɛrɛ sɔrɔ a ka jɛnatigɛ kɔnɔ bilen ko ko kabakoma dɔ y'a fa sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔw ka fɔ la k'a fa taara ka sɔrɔ a ma sar'a la yɛrɛ ko dɔgɔkun caman kɔfɛ den kelen ka baara lawalenin dɔ kɛ ka t'a kalama ko baara in kɔlɔlɔ bɛna bin dɔ kan ko a fa delila k'a ye ni mobili dagabana dɔ ye a fa in yɛrɛ t'a dɔn ko mobili in sɔrɔla cogo min na donc a fa taga kun bɛɛ fɛ kamalen kun t'a dɔn ko ale ka baara kɔfɛ ko a fa de ni kun bɛna to a la ko somakɛ min ye baara in kɛ k'a f'a ɲɛna ko baara in ko kɔlɔlɔ foyi t'a la nka o kɔfɛ a ɲɛ b'a la k'a fa taara ko a fa salen kɔfɛ ko fa donn'a la ko a yɛrɛ fa donn'a la bolibagatɔ taara sudonyɔrɔ la ka taa ko sudonyɔrɔ in a bɛ kule la ko ale fa ale fa donc maa dɔw yɛrɛ ka fɔ la le prince yaya ko kibaruya dɔ yɛrɛ la ko kamalen in kɛra waritigi ye cogo o cogo ko a tun bɛ baara dɔ de kɛ walasa ka maaw ɲɛsin a ma cogo min na ko video dɔ n'o yɛrɛ tun bɛ ka circuler réseaux sociaux sanfɛ n'o bɛ ka kamelen yira ko video in yɛrɛ ka fɔ la ko kamelen ko a tun bɛ mɔgɔw yuruguyurugu intɛrɛnɛti de sanfɛ wa fɛnɛ ko fulomani de kunu wa ko nin kɔfɔlen yɛrɛ la ko nin yɛrɛ ye video fɔlɔ ye video mun n'a dara video caman kan ka tɛmɛ mun bɛ kamele camanw yira ko notamment kamele fila yɛrɛ n'o ye sakawa ye ko u bɛ ka wulu ladege u bɛ kasi la wulu kasi mukoro rex ko mukoro rex k'a balila k'a yɛrɛ ni minɛ ka dan sago a ka diɲɛnatigɛ la ko jan'a yɛrɛ k'a yɛrɛ faga ko tile damadamani jan'o cɛ ko kamalen kɔmansera ka jogo kura daminɛ wa a comportement bɛɛ falenna yɔrɔnin kelen ko polisiw welela ka taa kamalen yɛrɛ ka sɔrɔ a bɛ k'a yɛrɛ faga nka ko janni u ka se k'o y'a sɔrɔ kamalen a ye dankari a ka ɲɛnamaya la ko a ye nin baara kɔfɔlen yɛrɛ kɛ kula n'an b'a fɔ a ma ko oteri hɔtɛli dɔ la n'o yɛrɛ bɛ region di kelen fɛ a yɛrɛ bolila ka taa o yɔrɔ kɔfɔlen na ko a ba kɛlen k'a fɔ ko a bɛna taa n'a ye egilizi la walasa a ka taa seli kɛ walasa ka kisi ka bɔ nin jogo kuntan in jogo kuntan min yɛrɛ n'a y'a daminɛ tile damanani yan'o cɛ donc nin de bɛ dan sɛgɛ an ka video la kana ɲina k'i hakilinata di an ka bi video kofɔlen kan donc i bɛ abonné an ka chaîne youtube la ka cloche de notification activer walasa an ka video nataw kana fɔ i kɔ n'an ka video diyara i b'a like tɔgɔ kola an ka chaîne ye kola soft tv instagram sanfɛ i bɛ se ka taa n suivre kola neuf point y t